Certu ca chi ses lompiu tui bolit nai ch'est tradu su seriu oi eh. Ma chi ant propriu is patatas eh. Ma ddu scises chini ndi lompit oi. No, non apo galu cumprendiu, però b'est scritu duos numeros ma no apu cumprendiu. Ma ddu scisis chini funt custus? Funt dus scientis famius meda e funt timius de totus is scolas. Non los apo mai tentos. Ma bonos sunt, bravos sunt a su mancu. Eh, gei funt bravixeddus po cussu, ma funt carraxeris meda, eh. Ah, Deu... ma su mancu educatzioni fìsica calchi cosa dda faint? O sunt ammandronaus, si tenit sempri gana calchi cosa l'ant a fai. Eh, cussu bius chi. Giogai a boccia, calchi cosa. Ma sa, bius fintzas chi funt carraxeris.

E tandus, e chini seis? Chini incumentzat? Cumenti sa leis, no, cumenti sa leis chi est prus abili. Beh, deu mi nant Lele Pittoni, tengu bintiseti annus, seu de Cuartu Sant'Aleni, cresciu e pasciu in bidda 'e Satu e mi fait prexeri a essi innoi a salludai su professori, no, tu ses su professori de educatzioni fisica e cuantistica e sa professoressa Vitellaro. e ita fais in sa vida? Ah, preside.
Duncas, deu in custu periodu seu fendi. Mi nc'ant imbudrugau in d'unu progetu de teatro esperientziale cun d'unu ateru atore chi ddi nant Renzo Cugis de Cabuderra. Ddu connosciu, ddu connosciu. Curregius e acumpangiaus de sa compagnia teatrale Lucido Sottile.

Deu mi nant Lele Pittoni, seu de Quartu Sant'Aleni, mi praxit meda papai petza, petza, cresciu e pasciu in bidda 'e sartu, mi praxint meda l'hot dog, ddopo de ca seu quartesu, ca seu propriu passionau de. No insomma, però po s'atru nomini chi tengu est Renzo Cugis, seu de Cabuterra, nasciu, cresciu, crasciu, cresciu, nasciu in domu a sa manera. Totu, nasciu, pasciu e cresciu in domu. Nasciu, cresciu in domu. Cun sa levadora.
Cun sa levadora, insomma, poi tengu dus annus prus de issu.

Finitu i dì. Andat beni, tandus, a pustis ca s'ant nau totu custa surra 'e cosas, podeus cumentzai, tandus, Cumentzamus cun d'una cosa chi est sa zugada, chi azis a connoschere, chi comintzat cun d'una cosa cumenti candu ses nasciu, cioè est a andare sa sorti, tui stupas dae cuddae e naras, cali mala sorti m'at a tocai, e po fai cussu b'est sa zugada de sa sorti. Chi est una cosa chi no andat dae unu a deghe, ma dae unu a chimbe, poi tenies duos billetteddos, no, iguddae, tenies
una pinna, m'iscriies unu numeru chi bos agradat dae unu a chimbe, su matessi numeru lu ponies in duos papires differentes e ponies su numene vostru. Su nostru.
Certu
Senza copiai, quindi, duncas tu ti mutis Lele e issu si mutit Renzo, e no a s'imbessi, su numeru e cosu, su notaiu oe est una cosa de ispantu, est regnu de su notaiu. No apo galu cumpresu ite totu custu istampu spazio temporale innui su notaiu e cosu, ma su notaiu est chi tenit già sos billetteddos prontos e chi benit a noi Chi benit a noi, los pinnigas pro piaghere preside o lu benit su notaiu, pinnigas los ponet in su.
Ma prima mi fiant narende ca immoi est in sciopero issu ca oe non tenit ganas de fai de traballai in iscola e. E tando fais totu, poita s'atera borta s'acostat, boh Ses tui sa preside, a s'autorizatzione stai sempre strecande sa cosa a mei chi non fatzo nudda. Oh, po prexeri, eh. Prima de totu, abarra su logu tuu, non ti permitto, astaia, ma nara a mì tui custu, sa barra chi ses boghende a foras, nara a mia. Tene galu duas duas deus de filo de mi dai. Eh. Ma io non est po. No t'aio. Torrare a mi dare.

Andat bene, sa zugada de sa sorte ch'est partia est totu in manos bostras, como imbetzes comintzamos cun su primu zogu, su primu zogu chi est cussu de sos tres tasinanta chi amus a bìdere comente est, faghimus partire su zogu de sos tres tasinanta. Ok, tando su giogu de sos tres tasinantas it'est? Mi depides narrer tres numenes acropados de canchi cosa, podet esser o cunforma a una littera o si nono scapos a tema e prus nde faghides tripletas e prus puntos pigades, ok? Faghimus partire, segundu 'e mei, a Lele, ti fatzo partire sa pregunta e pustis colamus cosu, unu minutu po mi fagher prus tripletas a tema. Faghimus partire su tempus como. Lele, naimi su numeru de una bidda chi incominzat, tres numeros cun sa bidda chi incominzat cun sa B.
Barumini, Bolotana, Busachi. Andat bene. Como mi naras? Tres cosas chi agatto in sa binza.
Sarmentu, àxina e. Est su tempus.
Eh! E Lele! Eh! In sa binza! Calesisiat cosa! E cambu!
Andat bene!
E como naimi tres isulas sardas?
La Madalena, S'Asinara, Sant'Antiogu. Oh!
Andat bene! Como mi naras tres cosas chi faghen connoschere a Tàtari? Fainè!
Candelieri!

E ite neddu? Andat bene sa fantasia al potere e tres puzones. Tres? Puzones. Pillones. Ah pillones. Maurra, cucumeu, isturru. Andat bene, poi mi naras tres biddas famadas po sa leppa. Po sa leppa e no.

In sigu. E eh, duncas non si mutit beneficenza, non s'agiudais tra bois e si nono puru unu papat una cosa e s'ateru si pigat unu cropu a conca. E como imbetzes at a partiri un'ateru giogu chi est cussu de su vero e frasso, chi est unu giogu imbetzes unu deghe preguntas unu duos minutos de tempus. E duncas partit su giogu chi a beru chi est frassu. Est partidu su giogu de aberu chi est frassu, surdo semper sa preside mea e su giogu est de deghe preguntas chi sballiat torrat a coa e torrat a comintzai. E torrat a comintzai. Non mi Non rispondi. Non tenzas pressa poita tenes duos minutos de tempus e si andat bene como faghimus comintzare a Renzo, faghimus partire su tempus dae como. Renzo, nami, Pietro Paolo Virdis at giogadu in sa Juve? Berus.
In Benetutti bi sunt sas termas?

Berus. Piras est su sambenau prus isparghinau? No, beh, farsu. S'Ardia at cumintzau in su mille noientos e ses?
Berus.
Pietro Paolo Virdis at giogau in sa Juve? Berus. In Benetutti bi sunt sas termas? Berus. Benito Urgu at traballau cun Chiambretti? Berus. Su feudalesimu at aguantau in Sardigna fintzas? Farsu.

Faghimus sempre pro tue duos minutos de tempus e faghimus partire su tempus como e mi naras su presidente Antonio Segni fut de Tatari? Beru.
Bidda Massargia est sa bidda de is cogas? Beru. Poita su presidente Antonio Segni fiat de Tatari?
Beru.
Bidda Massargia est sa bidda de is cogas? Frassu.
Sas citades regias in Sardigna sunt sete? Beru.
Serpentara est acanta a Carbonaja?
Beru! Sadali est in Sarcidanu?
Beru! Su presidente Antonio Segni fiat de Tàtari? Beru! Bidda Massàrgia est de is, sa bidda de is cogas? Frassu! Sas citades regias in Sardigna funt sete?
Beru! Serpentara est acanta al Crabonaja? Beru! Sadali est in su Aginaru? Sarcidanu?
Frassu! Sant'Isidoro est protettore de los pastores?
Beru. Poita su presidente Antonio Segni fiat de Tàtari? Beru. Bidda Massargia est sa bidda de is cogas? Frassu. Sas citades regias de Sardigna sunt sete? Beru. Serpentara est acanta a Carbonaja? Beru. Sadali est in Sarcidanu?
Frassu. Sant'Isidoro est protetore de los pastores? Frassu.
In Arzachena b'at su museu prus minori de Itàlia? Beru.
Don Agostinu de Castelvì est su marchesu de Mandas?
Beru! Fuit su presidente Antonio Segni, fiat de Tàtari. Beru!
Villamassàrgia est sa bidda de is cogas? Frassu! Sas citades règias de Sardigna sunt sete? Beru! Serpentara est acanta a Crabonaxa? Beru!
Sàdali est in Sarcidanu? Frassu!
Sant'Isidore est protetore de sos pastores? Frassu! In Arzachena b'at su museu prus minore de Itàlia? Beru! Sant'Agostinu 'e Castelvì est su marchesu de Mandas? Frassu!
Sa zonca est unu puzone nieddu?

Ca si si fessiri, si no fessiri una figura importanti su notaio diat portai una bella, unu bellu borsoni cun. Che ddu tenet giai.
Arenada. Sigomente nois.

Poita como b'est un'atra prova. E cali est sa prova? Sa prova imbetzes como colamus a una prova de abilidade. S'abilidade chi ddis at a frigai in cussu, curpa, sa neghe est semper de su notaiu, at fatu binci genti, poita sa presi de Lutinu est su notaiu, ita tenit unu potere prus mannu de totus, si no no istit unu notaiu, unu tiu tzugadeddu E faghimus como sa prova de manu managa. Ok, como cominzamus cun manu managa chi est invece sa prova de abilidadi, cambiat semper, ma sigomente bois sezis artistas, Ziraes su mundu e cosa, nois amus fatu una cosa chi est propriu aposta po sos artistas, est scritta po bois e est cussa de fagher sa conca de su notaiu cun sa plastilina. Est a tema, tenies in cue sa cosa, dogna tantu bos giraes, no est cussu su notaiu, est custu, s'atteru est dondolo chi est, notaiolo e pigas sa plastilina e como chi la tenies Sa conca lo cheri fai? Depies fagher una bella conca chi assimilat a su notaiu, in duos minutos fatzo partire su tempus como. Podies usare fintzas cussos in cue po fagher ogros, po fagher pilos, po fagher su chi 'ollidi. Chi 'olies si intris deu bos arregordo totu sas preguntas chi azis faddiu in beru o frassu. Est a narrer chi su feudalesimu no at aguantau fintzas su Setighentos ma adiritura fintzas sos primos de s'Otighentos, su sangunau prus difundiu no est Piras ma est Sanna e s'Ardia no at comintzau in su millenoighentos e ses ma in su milleotighentos e ses, mentras su Coghinas est in territoriu de Oschiri e Tula e non de Erula e Tula. Imbetzes po Renzo, Papo Lele, Biddamassargia est Biddacidru, sa bidda de sas cogas, Sadali est in Barbagia de Seulu, Sant'Isidoro est su protetore de sos massajos, in Arzachena b'at su museu prus minore de Italia, infattis si mutit La scatola del tempo e Don Agostino de Castelvì est Marchesu de Laconi e non de Mandas E sa tzonca chi at fatu perdere sa colu comente fait sa tzonca est assiolo diat deper esser murru o biancu inoghe ses colande su tempus ses incominzande a fai unu sorighe da una parte e cosa bos amus nau de fagher Casper o su notaio mi paret de su Fantasminos de cuddos film horror, coso, totus uguales, sos ocros uguales, ma ite los tenet, celestes sos ocros, asulos los tenet sos ocros, ah non los tenet nieddos, est po li fagher sos ocros iscuros e lu podiat fazer fagher albinos, bos mancat una deghena de segundos po acabare

cun unu muntone 'e logos, bides unu muntone 'e gente, totus bos domandana ite, bis? No, non bos domandana su bis, bos domandana una cosa chi bolent totus, e lu bolimus puru nois, chi si mutit s'intzugada in Costitutzione.

de su mundu. Cunfromma a su chi faghies, est a narrer, cunfromma a ue imbolaes su discu magicu de s'intzugada. B'at una rughitta in colore 'e arantzu, chie si bolet ponner po primmu? Renzo? Beh, tue depes petzi imbolare. Depo propriu. Eja, cunfromma a ue ruet. As a tenni dos preguntas a tema de unu o tres puntos si capitat inoghe o de tres e chimbe puntos si capitat in sa Sardinna o pagu pagu acanti. Totu est in manos tuas, si imbolas a issu ti damus deghe puntos diretamenti, mancu.
Ma de prus scuri cumenti ollu, cumenti ollu. Bastat chi mi intzertes.

As fattu una cosa chi as belle, anzi, belle ghettau, ch'as ghettau sa Corsica, solu po cussu sos franzesos t'an a cherrer bene e e nois ti preguntamus, si bolis una pregunta de tres o de chimbe puntos, prus est de arta e prus at a esser difitzilocca.

Custa est de atualidade. Kiev o po sa tzitade de Kiev, Mariupol, Donetsk o Odessa?
Odessa.
Chimbe puntos. Est unu originariu de Orosei chi narat fortzis at fatu fintzas s'iscalinada de cussa famosa corazzata in ue at fatu su sa ghetta de cosa. Chimbe puntos Lele. Intzertau mantenimus mantenimus a mente chi at pigau chimbe puntos, anzi chi los marcamus puru, a Renzo chimbe puntos, e como tocat a Lele, beni Le. Lele, Lele, imoi tocat a tui. Imbola tue. Vai e preparadia. Ses in dae innantis pagu pagu, ustis in dae innantis.
Bando?

Torres, Casteddu, Arborea o Gaddura?
Casteddu. Casteddu. Chimbe puntus.
Ma ca si a due!
Como unu narat, eh beh, ch'est acabau totu. Eh, la congunale. La congunale.
Che imbetzes nono. No est una mixina, eh, la congunale. Poita innoi semus a batordighi puntus.

Una cosa supra sa prova de abilidade. Tene presente chi depes bìdere chie at fatu sa conca a mellus tua, sa conca tua, eh? Non cussa de Carlo Felice chi amus bidu prima, cussa chi est giai istatzigada. Sa tua, chie l'at fata a mellus? Lele o Renzo? Po mei Lele. E a cantos puntos li das a lele?
Tres. Non galu. Ses bitu tue.
Castimanos. Castimanos. La manualità.
Abar. Est galu sa possibilidade de sa sorte, podes puru pareggiare, cunforma a su chi b'est iscritu. A ube ses fuinde? Notaiu! Ancora no est nau s'urtimu fueddu! Notaiu, beni, torra innoi. Oggi fustis in scioperu, ma l'amus cumpresu. Torradì a strantaxai, tantu. Torras a aperrere como custa, gi dda fais biri chi no nci esistat trastocu. Wireless. Andat bene. Como ddu fais scioberai unu billetteddu a issu, a Lele e unu a Renzo. Oberi e sciobera, besti?

Chi at bintu at bintu. Una cena acanta de Brew Bay House in Corso Vittorio Emanuele in Casteddu a su centucincuantunu, una cena po duus. Chi b'est Renzo? No bi eus, aspetta, cun chini andas Lele? Apu a portai un amigu miu, andu cun mei amigos, si si.
Grazie. Ma un amigu tuu de aundi?